Wawazfumu wawazfumu nditapanga post nkhani yokhuzana ndi mnyamata uyu anthu ena ake amanena kuti ee ukungoyankhula munthu ameneyi ndi wabwino ee munthu ameneyu ee sangapange zimenezo ee iweyo sunaifufuze nkhaniyo choti muziwe ndichi ndili pano kudzakuyankhani zonsenzi zimene mumayankhula choyamba ndichi Nkhani imeneyi sanandipatse munthu wina wake wakumbali, amene andipatsa ndi munthu amene amakhala pafupi ndi m'mayiyo. Sindimutchula dzina lake. Chachiwiri ndichi, mkulu ameneyu akuyembekezera kuti akaonekere ku khothi wiki ino. Nde inuyo mudzifunse nokha, kodi ndi chifukwa chani mkulu ameneyu, ngati ali osalakwa, akufuna akaonekere ku khothi? Tadzifunseni inuyo. Mikozi Network yanenanso kale zimenezi, post yake ndi imeneyi. Rodwell akuonekera ku khoti wiki ino. Okay, chabwino. Ndi chifukwa chani iyeyo afuna akaonekere ku khoti? Chifukwa chakuti wakanika kubweretsa umboni kapena kuti kuonesa mmene anagwiritsira ntchito ndalamazo. Wakanika kuzipanga prove kuti ndi osalakwa. Ndi zimene zapangisa kuti akaonekere ku khoti. Kodi anthu amene amapita ku khoti ndi otani? Ku khoti kumapita munthu olakwa osalakwa samapita ku khoti iyeyo anakhala zoti ndi osalakwa anakhala zoti ndalama za mwanayo sanadye sibwezi akupita ku khoti nkhani yake imathera ku polisi iyeyu adakamonesa bank statement wa polisiyo okay ineyo ndimatolera ndalama za mwana wawo ndalama zake ndi izi post napanga pa 2 juni kapena 28 juni ndi pamene ndinapanga post anthu akhala akutumiza ndalamazi ndalama zake ndi zimenezi ngatinso munalinso ndalama zina zimene zimachokera ku mabizinesi ake amene azifotokoze kuti ndalama izi ndi za bizinesi yanga ndipo kupanga download bank statement imeneyi ndi chinthu chophweka ungopita ku application yako imene ugwiritsa ntchito mu foni mwako ya banki yako nde ukaipanga print umawaonesa apolisi aja ukaonesa ndi kuti palibe nkhani nkhani imeneyi ayitaya mu bini koma iyeyu adakanika nchake akupita ku khoti akafotokozera ku khoti mmene agwiritsira ntchito ndalamazi koma nkhaniyi ikukula chifukwa chakuti iyeyu ndiolakwa nde anthu ena ake amanena kuti e, munthu amene ndi wabwino sangapange zimenezi iyeyo ngati ali wabwino sangapange zimenezi ndiye ndi chifukwa chani akupita ku khoti tazifunseni nokha pena pake sibwino kuyankhula chifukwa chakuti zachitikira wina wake zachitikira munthu oti si m'bale wanu si mwana wanu osamatha mawu anthu ena akamanditukwana ya iweyo ukungofuna ma followers izi ndizi munthu amene ukambayo ukumudziwa munthu amene ndi wabwino kwambiri wathandiza anthu ambiri sanathandiza anthu ambiri mukulakwisa wapanga bizinesi ndi anthu ambiri iyeyu idali bizinesi mpake mapost amene amapanga amayikapo phone number yake mayi ameneyu ali ndi airtel money ali ndi bank account olo anakapita kukatsegula bank account anthu aja nkumatumizira ndalama ku banki kwa mkaziyo mayiyo osati kwa iyeyo kumeneku ndikuthandiza mukazapeza munthu akupempha chithandizo kwa anthu ndipo akuyika akaunti yake muziwe kuti munthu amene ndiwakuba munthu wachilungamo samayika akaunti yake amayika akaunti ya munthu amene ali ndi vutolo nde mmayiyu alibe kena kalikonse even 200 kwacha alibe ndalama mwatumiza ena aku israel amatumiza ndalama munthu ngati mkuluyu ndamenenso apereka malipoti ndamene akansumira ku polisi penu anthu ngati amenewa ali ku israel ansumira mkulu amene kuti amufufuze kodi ndalama zimenezi wazigwiritsa bwanji ntchito chifukwa chakuti anthu amadabwa akuti ndalama zija atampasa iyeyo anthuwa anapita ku nyumba kwa mayiwo adakamtenga mwana uja adampititsa ku chipatala anakhala naye two days after two days mwana uja anabwera nchibandage ku nkhope akuti operation yatheka two days operation ya cancer two days watuluka nchipatala two days after two days osati two week koma two days mayi aja sananyumwe adamtenga mwana wawo adayamba kukhala naye Mayi aja amapitirizabe kupemphetsa chifukwa chakuti analibe ndalama ya chakudya, analibe ndalama yomuthandizira mwana uja. Ndiye anthu amadabwa, kodi mayiyu anthu amuthandiza pa intaneti zokhala bwanji mpaka pano akupemphetsabe? Kenako anthu anasina khutu, anthu ozindikira kuti mayi ujatu anakapemphetsabe zokhala bwanji. Anthu ndi pamene amanena kuti timfufuze mkulu amene anapanga post uja pa social media. kodi ndalama zija zayenda bwanji ndi pamene nkhani yabulikira chifukwa chakuti mmayiyo amanena kuti ndilibe kena kalikonse kumbukirani iye uja anayika akaunti yake ndalama zija zimapita ku akaunti kwake mmayi uja zoti ndalama zingati zimene anapeza sakuzidziwa chimene akudziwa mkuluyu anapita ku nyumba kwake kukatenga mwana wake kupita naye kuchipatala kumubweresa mwana uja ali mchibandeji after two days nde ndi operation yanji imene amapanga two days nkukutulusa osakuyang'anira kuti upeza bwanji kapena zikukhala bwanji ndi operation yakenso nkukhala ya kansa akuluakulu osamayankhula zinthu zimpoti ndi wina wake amene apanga zimenezi kapena kuti iyeyo wakhala athandiza anthu ena ake iyeyo samathandiza anthu amapanga bizinesi iyeyo ndi bizinesmani ndi china chilichonse chimene amapanga amachipanga ngati bizinesi samathandiza anthu mukamayankhula kuti munthu ameneyu ndi wabwino wathandiza anthu izi ndizi mukungoyankhula chifukwa choti inuyo mukutenga ma feelings muwabweresa mu nkhani ngati zimenezi inu mukhale judge judge tu samatenga ma feelings kumabweresa pa mulandu uyu ndi m'bale wanga uyu ndi brother wanga mm muzisata nkhani mmene ikuyendera osati iyeyu amapanga chani ndipo apangira anthu angati ndipo anthu onse ambuyowa inali bizinezi samathandiza ndi zimene ndikukamba nde mmayi uja panopa akuvutika akuluakulu anthu amene amapanga zimenezi mu njira yoyenera amakhala ndi akaunti ndifuna ndikuoneseni chisazo ndi akaunti iyi ndizipanga screenshot mufune kangati ndifuna ndikuoneseni anthu amene amathandiza anthu amene tikuwaziwa ife kuti amathandiza anthu amakhala ndi akaunti akaunti yake iyi very dark man wasala pang'ono kukwanisa 1 billion naira iyi ndi akaunti ya vincent martin otse ungathe kupanga donate amakhala ndi website ndiye ukapanga donate iweyo ukapanga donate umadziwa kuti ndapanga sendi ndalama mwakuti ndipo panopa ndalama zipo mwakuti ndiye iye uja akachotsa ndalama ku akauntiko amabwera poyera ndikufotokoza akuluakulu tachosa ndalama ku akaunti kuja yokwana mwakuti tofuna tipangire chakuti chakuti chakuti chakuti ameneyo ndi munthu amene amapanga zinthu zoyenera ameneyo ndi munthu amene amathandiza anthu osati izi zimene anena kuti tikuthandiza anthu koma kumbali akupanga bizinesi akuluakulu osakhulupirira munthu ndimakamba nthawi zonse zimenezi akuluakulu kalekalelo kunali mtumiki wa mulungu mulungu anamuuza mtumiki ameneyu uziwa chani iweyo upite ku nkhalango ku nkhalangoko kuli munthu munthuyo kamuphe mtumiki wa mulungu uja adapita ku nkhalango atafika kumene kuja adapezako munthu akupemphera kumpembeza mulungu mtumiki wa mulungu adanena kuti ambuye mulungu munthu amene ndampeza kunoyu si amene mukumfunayo munthu amene nampeza kunoyu akutamandani kwambiri mulungu anamuza munthu uja muphe ameneyo mtumiki wa mulungu ananena kuti ambuye mulungu ndipa bwanji munthu amene akupembezani kwambiri amene akutamandani mulungu ananena kuti ine ndine mulungu wako mvera mulungu wako mtumiki wa mulungu uja adakakamira kuti ambuye mulungu pena pakeso inuyo ndinu olakwisa kwambiri ndimupha bwanji munthu ameneyu pena pakenso ino si yabwino zotsatira zake mulungu ananena kuti iweyo panga zimene ndikunena ine ine ndine mulungu wako ukandikanira ukadzaona akanena malemba munthu uja anambayadi mkulu uja akupemphera Zodabwitsa munthu uja m'malo motuluka magazi, ankatuluka njoka m'mimba mwake, ankatuluka mphusi m'mimba mwake. Mtumiki wa Mulungu uja adafunsa Mulungu, Ambuye Mulungu, kodi ndi chifukwa chani munthu ameneyi akutuluka zimenezi, zonyasa zinthu ngati zimenezi? Mulungu ananena kuti munthu ameneyi amaoneka ngati wabwino, koma ndi oyipa mu mtima. Usadzakomedwe ndi maonekedwe apamaso chifukwa za mu mtima sukuzidziwa. Choti mudziwe ndichi, Poyamba Satana adali mngelo, adali munthu oyera, adali munthu amene ankakhala kumwamba, pano amamutchula kuti ndi Satana. Akuluakulu osakomedwa ndi maonekedwe, osakomedwa ndi zinthu zimene apanga anthu pa social media. Ndikumati eh, ameneyu sangapange zimenezi, ameneyu sangapange zimenezi, zosatheka. Osakhala judge opoira, khalani judge otsata chulungamo. Anthu ena akabwera poyera kumanditukwana kumandinyoza hey, iwe ndiwe dzoba, iwe ndiwe kape zindizi, munthu amene mukamba mwakumudziwa chifukwa chokuti mukukamba za background yake. Simukukamba za nkhaniyi. Inu kambani za nkhaniyi, kodi iwe ukapita ku polisi amakufunsa iwe ufuna uthandize munthu? Eya, umathandiza munthu? Eya, ndi chifukwa chani udaika phone number yako? M'malo moika phone number ya munthuyo. Chisanzo iweyo ndiwe pepala munthu afuna alembe kalata watenga iweyo ngati pepala akulemba zimene alemba zija kodi address imene amayika pamenepo ndi ya kampani imene inapanga pepalayo kapena amayika address yake ndi kumene kukupita kalata amayika address yake ndi kumene kukupita kalata samayika address ya kampani imene inapanga pepala ija nde iweyo ngati uli content creator chisanzo ineyo ine ndine chongotengera chabe ndine pepala chabe nde iwe ngati ufuna thandizo ine ndikuyenda ndifotokoze ndi ma details ndiyike a munthu mwini wake uja kumeneko ndikuthandiza iyeyu samayenera ayike ma details ake umenewu ndi mulandu kwa anthu amene simunapiteko ku polisi amene simunakhaleko pa bwalo simukuzidziwa zimenezi umenewu ndi mulandu koma ungathe kudziwa kuti ndi mulandu pokhapokha utachimwa anthu ambiri mmapanga zinthu zochimwa koma simumadziwa chifukwa chakuti simunapiteko ku polisi simunakhaleko ndende akuluakulu life limakhala yophweka ukakhala zoti sunachimwe koma ukachimwa mpamene umaziwa mkulu ameneyu pano akutha masiku 5 tazifunseni ali kutiko sanapange post ku page kwake ali kuti chifukwa chakuti ali mchirokosi anakhala zoti anali straight amapanga zinthu za straight amene abwera kufotokozereni anthu ake kuti amayi aja zinakhala mwauri mwauri mwauri mwauri mwauri koma panopa china chilichonse chili bwinobwino koma sangabwere ali kuti pano masiku 5 akupita ali kuti chifukwa chakuti alibe zinthu zoziyenereza zimene zingathe kumpanga defend kuti iye ndosalakwa akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mupanga ndimakamba nthawi zonse osakhulupirira anthu ndipo zinthu zimenezi zikachitika Muzizitenga anakakhala mwana wanu, anakakhala sister wanu, anakakhala m'bale wanu munakamva bwanji? Osamangoyankhula poti zachitikila ena ake. Ndalama zimenezi zikadakhala kuti zimapita straight kwa mayi ake amwanayu sibwezi mayi ake amwanayu mpaka na pano akupemphesabe, sibwezi mayi ake amwanayu mpaka na pano akugona ndi njala. anakapeza 4 million imeneyi ndipo sanakaidya chifukwa chakuti 4 million imeneyi ifuna kupulumusa moyo wa mwana wawo sakanadya ndipo ndalama zimene asonkha anthu si 4 million yokha ndi zambiri ndipo mmayiyu pa ndalama zambiri zimenezi adakapanga bizinesi yothandizira mwana wake mu nthawi imene akudwala idakasintha moyo wake wa mmayiyo sibwezi akupemphesa sibwezi akugona ndi njala koma mpaka na pano mayi ameneyo akugona ndi njala akusowa chakudya chifukwa cha mkulu amene mukumutchula inuyo kuti ndi wabwino wapangira zinthu zabwino anthu ochuluka sanapangire zinthu zabwino anthu ochuluka wapanga bizinesi ndi anthu ochuluka